kele nke na-emenụ kee ka eke si anya anwụ anyị sị ka anyị tinye ọnụ gbasara ife a na-eselu ọja piano na Kcee ee maka na ife a gbasara ndị Igbo dịka unu si afụ steshọn anyị awụ Igbo Area TV ee ife mere ọ wụ na anyị anụgo akụkọ site na ọnụ dị iche iche ọtụtụ ndị emego ife onyonyo gbasara ife a ee eh, mana abịago m ka m pass ya the judgment hmm. eh, ebutego na kọtụ m Kcee na ọja piano o nwere ife m chọ ka unu ghọta ka m nyegodo unu instance o nwere onye bịalụ mụ na ya alụkata na this my station Igbo Area TV ka mụ na ya na-alụ ofu onye akpọọ m onye makwa anyị naabọ onye a kpọrọ m ma anyị naabọ ma ndị anyị wụ wee sị m kedu ife na-eme m ife a m hapụ nwa ka o jee chọwa akara aka ya kele nke wụ na mụ akpọta ya ọ bịa na-alụlụ m m na-akwụ ya obere ego o nwere ife ụfọdụ aha aghọta ịbuild peji ma ọ wụ ibuild your channel ọ na-eri ọtụtụ oge a lot of hard work ị ya-ama ụdị ife i tinyegido tinyegido ọ bịa wụrụ peji kwụrụgoro ọ dịkwa ka mmadụ ịwụ mmadụ wụrụ ọga mmadụ bịa ịwụ ọga tupu ịwụrụ ọga ị ya-ama ife ị gagoro o nwere onye ahụ bịa sị m nwa a na amaghị achọrọ onwe ya ego kele nke wụ ife a na-akwụ ya gịnị mere m eji akwụ ya na m na-akwụ ya maka gịnị mụ hapụ ya ka o jee chọrọ akara aka ya mana nya wụ nwa chọrọ ọrụ nwa na-agwa gị chọrọ ọrụ mụnwa wụ onye nwegolo peji esowegolo esowe nyanwa ka na-ebido ọ bịa dịka ọ ya-esere anyị okwu ife gbasara ego m wee sị nwa nya jewe maka na ọ ghọtaghọ kamgbe m ji gwa ya jewe o buildubehọ peji nke ya mana ọ bịa na nke m a na-akpọpụta ya obere obere nwa bọị aha aka ọga ị ya-emecha wụrụ ọga mana ị ya-aga o nwe ife na-aza stages ị ya-eso usoro ife gbasara nke ọja piano na Kcee mmadụ one ma ọja piano mmadụ one ma tupu Kcee abịa mee ife o melu etinye n'egwu o nwekwara ike ịna-aba n'egwu ndị ọzọ mana ka ọ bịa baa n'egwu Kcee maka na Kcee ebuildugo ife a na-aza platform mgbe a bịa mara ya ife ahụ ọ fụrụ o nwere ike ị na-afụkarị ife ahụ ọ fụrụ n'egwu ndị ọzọ mana because ọ batago n'ebe onye nwere platform amalụgolo amalụ ọ maka ndị na e nwere ụfọdụ na-ekpe ikpe a aghọtaghọ o nwere ka esi ekpe ikpe ụfọdụ asị Kcee ị na-emewu nwa a imekwala nke dị etu a mee nke dị etu a na ị kwesịrị inye nwa a ego one dị etu a ọ maka na ọ fụziri ọ bịa wee iwe ọ nọkata wee iwe tupu ọ bịakwute Kcee ọ ha afụbu ọja why na o wehọ ee mana etu m esi wee judge ife a ee mmebi vid- em, ife onyonyo anyị na-eme mmebie nke nke asị m kwuo ọ ya dị mma Kcee kpọrọ nyawa obere nwa ọ kpọrọ nyawa obele nwa ọ chọrọ ya ife Kcee nwere ife a na-asị Kcee nya chọrọ obele nwa Kcee karịrị ya nne nyawa Ojapiano ife Kcee ya enye Kcee akarịka ife ahụ mana iwe wego Kcee ọ dịka o were onye ọzọ jee mee

ọ ya ewenite ọnọdụ obele nwa maka na onye ọ lụlụ ọrụ edozigo platform ya kwadochaa ya onye ama ama unu ejina maka na ọ wụ na egwu na-abịazi ewu i wezie ọ dịka ee na ọ fụka o teena ọ fụwago mana ọ maka onye ya na local ka o ji wee duzie ka ikpebi ikpe a wụ anyị na-ayọ Kcee o nwee ife ya achọrọ nwa ya emekwa ka obi dị ya aṅụrị chọrọ ya ọha iwu mana anyị na-ayọ gị ayọ chọrọ ya ife obi adị ya aṅụrị ọha iwu ka anyị etiri Kcee ka iwu ebe ọ na ha enweghị any agreement enwere any agreement a sị na enweghị agreement nọ na akpọrọ ya ọlụ ọ rụọ ya ọlụ so ife anyị na-ayọ Kcee ọyọ ka anyị ayọ Kcee Kcee biko nyelu nwa aka ụfọdụ bịazie na-eme ka o nwere ife nwana ayọ ka a ya-ayọ Kcee Kcee biko nyere ya aka na ọ nwa ka na-agbagonite ife ọ fụkwara gosi na ọ ma anya mana ọ mmadụ na-ebupụta mmadụ nwayọọ nwayọọ maka na emeghị agreement ọ wụ na e mere agreement akwụ na ụnọ ya akwụ na ụnọ ya akwụ mana egwu abịa na dịka ọ chọrọ iwu onye ọ na-abịazi ee Kcee emekwata ha nwa emekwata nwa kere ife ekwuru tupu ebido ọ nya ka ndị mmadụ yi enebara anya kere ife ekwuru ekwuru na ya ekwu oge dị etu a ma ịma ụfọdụ na-etinye ọnụ iche itinye ọnụ n'ife ife onye na-emere ụka ihe Kcee ee o nwee ka o si enyelụ dabụ ya aka ya nyere ya aka nya Ojapiano ya nyere ya aka eh, ya tozike n'ọnọdụ ya ee eh, mana ụnụ bịazie na-eme ọ dịka by force o nwere ka ọ dị maka na ọ fụzie na n'egwu onye ka ọ fụrụ ebe ọ fụrụ n'egwu Kcee ife anyị na-ekwu ka agwa Ojapiano ya wolu nwayọọ ee ọ ka na-agbagote ọ ya emecha nala ụdị ego ahụ ọ na-achọ mana ọ nwayọọ nwayọọ ọ bụrụ otu ahụ ị fụrụ n'egwu Kcee otu ahụ mkpọpụta ka ya kpọpụta ọ kpọpụtara gị ọ bụrụ otu ahụ ị fụrụ ya emeghu ozugbo ozugbo ịnawana ọ nwayọọ nwayọọ onye ọzọ kpọọ kịta ị sị ya meetie manager gị ya na manager gị asụọ ị nwe talent ị nwere ezigbo talent mana ọ stages by stages ego ga na-agbagote ị fụrụ ọja ọfụma ị ma afụ ọja anyị na-ayọ Kcee anyị na-ayọ Kcee ya melitere ya ọnọdụ etu a ife a ka m nwere ikwu n'ife a ngwanụ ndị be anyị ka ọ dịnụ ka chi fonu